OK, Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais chuig an seomra ranga Gearmáinise ar líne. Inniu feicfidh sibh go bhfuil muid ag déileáil leis an Déardaoin, an 30 lá de mí Aibreán, agus ansin tá muid ag déileáil leis an measúnú leanúnach. So beidh mé ag úsáid an obair a dhéanfaidh tú inniu i dtreo marc a bhronnadh ort ó thaobh an téarma seo. So le sin ráite is féidir linn just léimt isteach. Feicfidh sibh go bhfuil sé le déanamh ar an Déardaoin. Go bhfuil oraibh alt 1, 2 is 3 ó Chuid F ó 2014 á léamh. Sin teideal an text, Was gibt's denn heute zu essen? Tá mé ag cur an físeán le chéile daoibh agus beidh an foirm seo ag dúnadh maidin amárach so that's maidin Dé hAoine ag leathuair tar éis a naoi so tá go dtí sin agaibh chun é sin a chríochnú so tá na ceisteanna ansin agus tá gach rud an-soiléir daoibh tá súil agam. Arís muna bhfuil an Microsoft Form ag lódáil ar an gnáth leathanach brúigh ar an nasc ansin nó brúigh ar an nasc atá ar fáil ar an bhféilire freisin so tá nasc ag obair ansin daoibh. So sin ráite, was gibt's denn heute zu essen? So rachaimis chuig na ceisteanna i dtosach, ionas go bhfuil fhios againn cá bhfuil muid ag dul leis. So cad a shíleann cuid mhór scoláirí Gearmánacha den bhia i gceaintín na scoile acu féin? So tá muid ag lorg an tuairim atá acu faoin bia atá sa ceaintín atá acu sna scoileanna. Ina dhiaidh sin, cad a roghnaíonn na scoláirí níos sine a dhéanamh go minic ag am lóin? So má tá tú níos sine sa scoileanna Gearmáinise, cad a roghnaíonn siadsan le déanamh? Ceist 2, 1. Ansin, cén fáth nach mbíonn dinnéar scoile ar fáil sa Ghearmáin san am atá thart? So cén fáth nach raibh aon rud ansin go dtí seo agus cad tá difriúil sa lá atá inniu ann? So cad tá athraithe? And then is seirbhís. lónadóireachta a chuireann dinnéir scoile ar fáil go minic, tabhair sonraí. So ansin em cúpla sonraí faoin seirbhís mar atá sé ar fáil. OK, so le sin déanta is féidir linn dul tríd alt a haon, dó agus a trí. Arís tá siadsan ar fáil.

an trí mar marc is airde ach níl aon bealach gur faigheann sé an haon. So sin an córas haon go cúig, haon an ceann is fearr, cúig an ceann is measa. Die Hälfte der Schulkinder sagt auch, so deir an Hälfte

Das macht aber auch nicht fit für den Schulnachmittag. So, ní dhéanann sé sin aon duine fit, nó aclaí, nó réidh, don tráthnóna scoile. So tá sé ag rá, níl sin ró-chabhrach ach an oiread, ach sin an rud a dhéanann siad.

kommen, tagann an bia i boscaí warmhalten a choimeádann an teas, boscaí a choimeádann an teas mit dem Auto in die Schulen leis an carr go dtí na scoileanna, so tagann siad leis an bia i boscaí a choimeádann an teas istigh sa charr chuig an scoil oft über weite Distanzen go minic thar taisteal leathan.

So leis sin is féidir libh ceist a 3 a fhreagairt. So nuair atá sibh réidh isteach libh chuig na foirmeacha, brúigí ar Submit. Ooh, rinne mé dearmad, sin conas a fhéachann sé. We look just ionas go bhfuil an fianaise agaibh go ndearna sibh é. Beidh sibh ag dúnadh ansin. Beidh sibh in ann an ríomhphost a fháil le do chuid freagraí. So, nuair atá sibh réidh, isteach libh, freagair na ceisteanna, brú ar submit tar éis an bosca sin a thiceáil. Agus sin gach rud inniu! Maith sibh agus coinnigí leis an obair!